My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sokamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msogamange CCP and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. koma ife tidzalimbika mkupemphera ndi kutumikira mawu ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse ndipo anasankha stefano ndiye munthu wodzala ndi chikhulupiriro ndi mzimu woyera ndi Filipo, ndi Prokoro, ndi Nakanora, ndi Timo, ndi Pamena, ndi Nikolao, ndiye opinduka wa ku Antiokeya, amenewo anawayika pamaso pa atumwi, ndipo m'mene adapemphera, anayika manja pa iwo, ndipo mawu a Mulungu anakula, ndipo chiwerengero cha akuphunzira chidachulukatu ku Yerusalemu, ndipo khamu lalikulu la ansembe linamvera chikhulupirirocho. Ndipo Sitefano, wodzala ndi chisomo ndi mphamvu, anachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu. Koma anauka ena a iwo ochokera m'sunagoge wa Alibertino, ndi a ku Nerano, ndi Alekisandro, ndi mwa iwo a ku Kilikiya ndi a ku Asia, natsutsana ndi Sitefano. ndipo sanathe kuilaka nzeru ndi Mzimu amene analankhula naye. Pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi ndi kuti, Tidamumva iye alikunenera Mose ndi Mulungu mau amwano. Ndipo anautsa anthu ndi akulu ndi alembi, namfikira, namgwira iye, nadza naye ku bwalo la akulu, naimika mboni zonama zakunena, zakunena, Munthu ameneyu Saleka kunenera malo oyera amene ndi chilamulo, pakuti tinamumva iye alikunena kuti Yesu Mnazarayo amene adzaononga malo ano, nadzasanduliza miyambo imene Mose anatipatsa. Ndipo anampenyetsetsa onse akukhala m'bwalo la akulu, naona nkhope yake ngati nkhope ya mngelo. Amen. Tipempherenso. Mau anu, Ambuye, akhale chikhalire chifukwa cha atumiki anu, ndi onse pa banja lino amene mudawapatula ndi kuwaitana ku utumiki, pomwepo pokutumikirani ife, zichitike zinthu zonse zimene mufuna za pa iwo amene akukhulupirirani. Ndipo lolani, Ambuye, kuti mawu anu tsono akhale moyo mwa ife ndi tsogolo, popeza mawu anu mudaalemekeza koposa dzina lanu. Pokhala pompano ife ndi kumva mawu anu sitidzakhalanso chimodzimodzi. pakuti inu ndinu woyera, nchifake landirani ulemu ndi matamando mu zonsezi, mu dzina la Yesu. Amen. Chithunzithunzi cha mpingo ndi chimenechi, holistic approach to ministry, utumiki kuona magawo onse, ndipo Machitidwe chapter 6 amaulula chidziwitso ndi nzeru zimene mpingo udali nawo chifukwa cha Mzimu Woyera amene ankawatsogolera. kuwazindikiritsa chifukwa Mzimu Woyera ngwanzeru ndi wachidziwitso. Nthawi zina chifukwa cha kupereweredwa kwa chidziwitso chathu timanyozetsa Mzimu Woyera. Ndi muja anthu amaganiza ngati kuti pena anthu opemphera amaganiza mbali imodzi, amakhala ofooka ku zinthu zambiri. Ndi muja anthu amalephera kuti atiike pa mzere wabwino. Amangochita nafe mantha kuti utatsata gulu ili ukhoza kukhala ngati ndiwe wodwala. ngati kuti ndiwe wamisala chifukwa cha machitidwe athu osati chifukwa cha Mzimu Woyera ayi. Mukamuona mpingo poyambirira pomwe palibe chamisala chikuoneka kuyambira tsiku la Pentekosti pali nzeru ndi chidziwitso basi. Ndifake kusokonezeka ndi machitidwe osaoneka bwino ochititsa manyazi. siza mzimu woyera ndi zathu amenewo mmavuto athu ndipo tisamanamizire kuti watiuza mulungu kapena watichititsa ndi mzimu woyera kuti tizichita mopanda nzeru ndi mopanda chidziwitso popeza tamuona mzimu woyera poyambirira pomwe pamene mpingo wayamba pa tsiku la pentecost amene mwakhala mukutsata bwinobwino mukhoza ndiuza kuti chamisalacho nchiti poti namba 1 Mzimu Woyera atatsika, Agalileya osadziwa ziyankhulo anayamba kuyankhula ziyankhulo za anthu wena zazikulu za Mulungu, osati za misala ayi, koma zazikulu za Mulungu. Ndipo pa chapter 2 cha Machitidwe tidamva kuti mitundu ya wanthu idati tili kuwamva mchiyankhulo chakwathu zazikulu za Mulungu. Na misalayo njiti apa kusokonezekako nkuti apa chifukwa wena amati kuti ukakhala born again umayenera uzioneka ngati wosokonezeka anthu sangakumvetse umaoneka ngati wamisala ayi misalayo njathu kusokonezekako mavuto athu amenewo koma mzimu woyera ndi wa smart alibe kusokoneza kulikonse alibenso kusokonezeka kulikonse Chifukwa aliyense osokonezeka abwelere ayang'anenso mmene Mulungu amachitira zinthu zake aona kuti ayi ndithu palibenso choti anthu sangatimvetse, sangakumvetseni chiyani poti pa tsiku la Pentekosti Agalileya osaphunzirawo anayankhula ziyankhulo zonse za dziko lonse lapansi ndipo anthu amene ankawamvawo adanena kuti tili kuwamva ali kuyankhula zazikuluzikulu mchiyankhulo chakwathu. Tsono usokonezekako nkuti pamenepa? Akakhala wena anthu amene satana adawatuma amenera apezebe choipa pa zabwino ndi muja wena adati amenewa mwina amwa kachasu chifukwatu adazolowera kumwa kachasu akamwa kachasu amachita misala kuli ngati anthu amene ndi fiti amanganiza ngati aliyense amatamba anthu akuba amanganiza ngati aliyense ngwakuba Anthu okonda chigololo amanganiza ngati aliyense amachita zomwezo so akuti amenewa amwa kachasu chifukwa mkhalidwe lawo ochokako amakhalira imeneyo yomamwa kachasuyo koma palibe kusokonezeka kulikonse kwa iwo a m'banja la chikhulupiriro amene Mzimu Woyera adachitachita m'moyo mwawo. Ameni. Osamalola kusokonezeka Osamalola anthu azinena kuti inu ndinu osamvetsetseka, amisala misala e chifukwa chiyani mudalandira Yesu? Mabodza amenewo sizoona amenewo mavuto a munthu mavuto ake ndipo inu mudaona Petulo akuimilira nayamba kuperekera umboni za chimene chidachitika pa tsiku la Pentekosti nawafotokozera uthenga wabwino kuyambira pamene iwo adauma mtima napereka Yesu namkhomera pamtanda, anthu nadzimvera chisoni, nadziguguda pachifuwa, nati, Tichite chiyani, amuna inu, abale? Petulo nati, Tembenukani mtima, mudzipulumutse nokha ku m'badwo uno wokhotakhota. Anthu 3,000 adatembenuka mtima. Chokhota nchiti apa? Popanda chokhota chilichonse. Ndondomeko yabwinobwino. Mpingo sudayambe mmisala ayi. Ndipo chiyambi chake ndi mphamvu ndi ulemerero wa Mulungu. zikuluzikulu zimene ndiri kuziyankhulazi, zimene Mzimu Woyera adachitira mpingo, ndipo tikadakhala kuti tinawerenga chapter 3 cha Machitidwe nthawi ya mpingo, mukaona kuti a, a, Petro ali kuchiritsa wopunduka chibadwire. kuchiritsa matenda, ntchito za Mzimu Woyera, kuchiritsa wodwala, kudzera mwa atumwi kuyankhula machiritso pa wanthu, anthu amasulidwe ku zowazunza. Ndipo chapter 4 tikadawerenga, mukadaona kuti Petro ndi Yohane ali ku bwalo loweruzidwa pa mlandu wakuti bwanji adachiritsa munthu, ali kuwayankha ndi chidziwitso, ndi mphamvu komanso ndi kulimba mtima. Ndipo oweruzawo ali kunena kuti, Tadziwa awa adayenda ndi Yesu. Tili kudziwa kuti ngosaphunzira ndi opulukira, koma aluyankhula ngati maloya, chifukwa tadziwa akhala ndi nzeru ya kumwamba ankenda ndi Yesu. So, mukhoza kuona kuti palibe cha misala apa. Ndipo pa vesi 23 la chapter 4 amanena za okhulupira athamangira kupemphera. Ndipo pa vesi 32 akuti madyerero a akhristu oyamba. Pa chapter 5 pali nkhani yokhudza Hananiya ndi Safira, anthu amene adagulitsa munda wawo nakapereka ku tchalitchi. Palibe kanthu zina adabisa, koma kugenda mtengo nchamuna chomwe, adaperekako ndithu. Mzimu Woyera adawapsera mtima chifukwa adachita chinyengo, adawaphera m'kachisi kuti mpingo usungike wamoyo, pasakhale kukhazikitsa chinyengo mpingo ukadali wakhanda, ukadali waung'ono. Precedence. anthu asamaphatikize Mzimu Woyera adawaopseza anthu pa chapter 5 kuti azichenjera, azidziwa mfolo, asamachite zachinyengo, kumaphatikiza m'chipembedzo. Tsono chapter 6 pali nkhani yokhudza chidziwitso cha mpingo, anthu opemphera azikhala n'chidziwitso. Ngati wanthu atafuna munthu wachidziwitso, wopemphera azikhala kutsogolo ndi chidziwitso, mpingo unkayenera kukhala kutsogolo ndi chidziwitso. ma service amene anthu amaafuna kunja adayenera kumaapeza ku mpingo kumene kuli chitetezo cha mau chifukwa mau a Mulungu ndicho chotchinga chabwino cha zinthu. Anthu sankafunika azipeza zinthu zabwino kuchokera ku secular world, zinkafunika zinthu zabwino azizipeza ku mpingo. Ndi chifukwa chake azungu amishoni atabwera kuyambitsa ntchito ya mpingo, ankabweranso ndi zipatala. for social services kuyang'ana za umoyo wa wanthu kubwera ndi under 5 clinic kwinako anthu alupita kumwamba pakuwalandiritsa yesu kwinako anthu azichita uchembere wabwino ndikuayikira zipatala ndikuyika ma section okhudza zakudya za wanthu amene ali ndi marasmus ndi kwashiorkor imene timati holistic approach to ministry amen, osamatele ayi Mpingo udafunika uziona zinthu zonse mwa njira ngati imeneyo, osaphweketsanso zimenezi ayi. Ah, ife ndife opemphera, ah, oh, chotsani department ya kwashiorkor ndi marasmus, ife timapemphera basi. Musa, za uchembere wa chi- wabwino chotsani, under 5 clinic, ife ndife opemphera. Ayi, ndi umphawiwo. Ndi chifukwa chake wanthu amachita mantha ndi anthu opemphera, amaganiza ngati ngamisala. chifukwa kaganizidwe kawo nkachabe. Sizoona. Social services ndi mbali imodzi ya chiyero ndi zinthu zimene Mulungu adazikhazikitsa. Mukakawerenga Mau a Mulungu kuyambira kalekale, chimene Mulungu ankayankhulira ndi Mose kuti ndamva kulira kwa Israel pamaso pa Farao, mesa ndi nkhani ya social services? Mesa Mulungu ali kuganizira Israel welfare yake ya kuthupi? Sinkhani ya uzimutu ayi. Mose, upite kwa Farao ukalimbane naye mpakana Israeli atuluke, ine ndidzamthandiza Israeli. Ndi nkhani yakuthupitu, ndi nkhani ya social welfare, kumuganizira munthu kuthupi, holistic approach to ministry. Ndine Mulungu wa Israeli, wakuwasunga, wakuwadyetsa, wakuwaveka, wakuwapititsa kumwamba. Mm? So Mulungu amayang'anira zinthu zonse. Chapter 6 Mpingo udali ndi anthu oyenera kuwasamalira, koma padasowa chidziwitso pang'ono koyambirirako, makamaka ku mbali ya Ahelene, amene adabwera kudzadandaula kuti, Aa, ife ta amasiye athu sakuyang'aniridwa bwino kupatula kwa amasiye a kwa Ayuda, koma amasiye a kwa Ahelene sakuwonedwa. Koyambirirako Nchithunzithunzi chotiuza kuti pasamapezeke wamasiye pakati pathu ngati kuti mpingo palibe. Munthu aliyense wamasiye m'bale wake ndi mpingowo ndiye tanthauzo lake. Koma nyengo zimene timakhalazi wamasiye amadziwika kuti uyu ngwamasiye. Osowa mtengo wogwira, odyera kumthiko, oomba zipupa pakati pa chigulu cha anthu olemera, omalimbana magalimoto pa geti. queue ma bumper to bumper jam jamming pa gate la chalichi koma momwemo muli wamasiye omba zipupa odyera ku mtengo where is the spirit mzimu wa ambuye ali kuti ndi mpingo wanji umenewo wakuti wina akhoza kukhala wodyera kumtengo, wodyera kumthiko, womba zipupa, wamasiye, wodziwikiratu, wosowa kalikonse. Anthu alumaombana ndi magalimoto, kumasowa podutsa m'tchalitchi, kumasowa pochita park galimoto, kumalengeza m'tchalitchi, Galimoto yakuti yatseka anzawo wena adutsa kuti? pomwepo. Chifukwa chake nchiyani? Umenewo ndi mpingo wanji? nzotheka kubwereranso ku mpingo woyamba uja awuzeni anzanu kuti nzotheka ndithu kubwereranso ku mpingo woyamba uja fa ngati sitibwerera ku mpingo woyamba uja tamlakwira mulungu tambera zinthu zake tachita divert zinthu zake tasokoneza modelo tasintha brand ndipo sitikufunika tisinthe brand ya mpingo ngati ndi progress we must progress for the better osati usintha brand ndikuichita water down ndikuichita detail ndikuma nkupanga zinthu zina zosiyana ndi original inu mudziwa mmene zimasinthira mbewu zina kumunda kuti munthu udadzala mapira zaka zitatu zinayi zisanu zasanduka dzinthu dzina zasanduka uona kuti si mapiranso ati e kwa amene takulira kumudzife tudziwa zimenezi mapira usintha udzasanduka zinthu zina uleka kukhala mapira kuti aya m'dziko muno udabzala mapira nchiyani chachitika koma udonongekeranji mpingo yesu tsiku lina adayankhula ndi ophunzira ake m'buku la luka adati unali mwambi wokhudza mlimi ndi adati antchito adati kwa mwini munda Mbuye, tinapita kumunda, koma tapezako namsongole. Kodi simudabzale tirigu yekhayekha? Wachoka kuti namsongole? Ndiye Yesu poyankha mu fanizolo adati, Mdani wanga adabwera ndi usiku kudzabzala namsongole m'munda wanga wa tirigu. Ndi pamene padaonongekera mpingo. Koma ndi zotheka kubwereranso. Chifukwa anthu ambiri ndi aulesi safuna kuti mpingo ukhale ngati woyamba uja chifukwa cha ulesi. Afuna mpingo ukhale ngati zimene amafuna iwo kunyumba kwawo. Kuukokera mpingo mpakana nkuupanga influence tonsefe ulowa ulesi, kupemphera uleka. Basi kukhala ngati iwowo. Mpakana aliyense. uyesetsa kuti mpingo usakhale ngati uja wakale chifukwa mpingo woyamba uja anthu ake ankakhala opemphera nthawi iliyonse ankakhala pakati pamaso pa- pakati pa chiphunzitso cha atumwi nthawi iliyonse kunyema mkate sankajomba konyema mkate koma masiku ano anthu amafuna mpingo uzikhala ngati wakunyumba kwawo basi ujeni mgonero amadya munthu akafuna ngati salufuna sangadye basi tonse nde aliyese atamanena mau ameneo mgonero amadya munthu akafuna ngati salufuna sangadye nde aliyese atamanena mau ameneo nde ukhoza kukhala mpingo wanji Ah, ujeni tu zopereka ati osamachita umirizana ayi zopereka ndimene munthu wafunira ngati sapereka salufuna ngati apereka afuna na aliyese atamati ngati apereka afuna tikhoza kukhala mpingo wa mtundu wanji ngati mpingo sungakhale ndi discipline opanda ndondomeko zoyendetsera mpingowo kuti apa tizitani tizilekeza poti mpingo umenewo ukhala wa, wa mtundu wanji ndiye ine ndekha ndiye ndanena ku vestere kuti akulu a mpingo amene saoneka ku vestere sabwera mtchalichi muno mpakana mwezi nka wina nka nthawi yawo yatha expiry date two weeks to come tisankha munthu wina kuderako akhale mkulu wa mpingo chifukwa sitingakhale ndi mkulu wampingo oti sabwera ku tchalitchi, amatsogolera anthu oti amabwera, ayi, pa, palibe zimenezo. Ngati iye sabwera ku tchalitchi, sapezeka ku vesitere, sapezeka ku seshoni, sitimuona pa zinthu za mu mpingo, adangoika baji, atautsogolera dera, anthu azibwera, iye asamabwere, ayi. Ndiye ufunu uononga mpingo oyambako kumeneko, ee. Ndifake tidanena kuti sitizisunga anthu amene sachita nawo zopereka koma mumsika amalowa ndipo amadzanamizira umphawi kutchalitchi kokha kuno koma kumsika amapita nkumadya daily ee chifukwa ndi kuti mpingo ukutha sukhala ngati uwu tizikanika kusamalira wanthu tizilephera ulipirira wanthu sukulu ngati mpingo tizilephera kuyang'ana anthu amasiye ndifake mumpingo mathu mumakhala amasiye ozunzika osowa owagwira chifukwa zowathandizira palibe. Muli anthu aulesi amene sachita chilungamo ndi zinthu zawo. Ndikupatsani chitsanzo. Kodi nyengo ino yokolola aliyense atati wachita chilungamo nabwera ndi tithe ya chimanga ndi masika n'kusunga, china n'kugulitsa, china n'kusungira amasiye ozunzikadi, osati amasiye aulesi ndi osayamika opanda kugwira ntchito? koma tili ndi anthu ajonena kuti ngakhale atagwira okha ntchito amafunikabe sapoti amafunika kuwagwiriziza kodi chingatikanike nchani koma zimatikanika mpingo wa anthu 3000 masiku amalephera kukwana matumba 200 ifake mcha chaka china akwana auzeni anzanu chaka china akwana chaka chino yosapereka taithi ya chimanga timu timuika pa facebook ife tikukudziwani nonse alimi nonse alimi tikukudziwani tikuikani pa facebook tidzalengeza maina tidze maina azidzayenda pa facebook maina ino choncho ukomeka apa ndi pa laini wonse wonse dziko lonse lapansi amakhala pamwe adzayenda maina kuti aja akupha mpingowo ndi awa ndi maina awo ndi amene ayenda aja akumapha mpingo awo afuna ti- tizilephera usamalira wanthu chifukwa umphawi wina umabwera chifukwa cha anthu amene the sleeping giants anthu amene ali nkuthekera kochotsa umphawi pakati pa mpingo ndi amene amabweretsa umphawi as a result timapeza gospel ina yomanena kuti iyayi muno sitidabwerere welfare ife tikupita kumwamba muno tizilalikirana zopita kumwamba ngati ulibe fizi ukazione wekha ayi zoti ngati ulibe fizi ukazione wekha sizoona mpingo umafunika munthu akadwala umtenge upite naye kuchipatala mmene azibwera abale wake tamulipirira kale kodi munthu wina sadapeza wovulala pa njira namtenga napita naye kuchipatala nanena mpatseni mankhwala aliwonse mulembe invoice ndikamabwerera ndidzatani ine ndidzalipira munthu mmodzi ndiye mpingo uzilephera munthu udwalira pa tchalichi mpaka nukadzifera yekha ku nyumba kwake kusowa chompatsa chifukwa kulibe choti timpatsecho. Ameni. Ali ndi khutu amve chimene Mzimu anena. So ine ndikungonena za mmene mpingo udayenera kukhalira. Kaya ndinu waulesi, kaya sitidzakhala ngati mpingo woyambawo ndi mmene mwakonzera, koma umu ndi mmene mpingo udayenera kukhalira. Ndipo ma standards awo Mulungu adasunga, sadawachotse. Ali chikhalire. Sadasinthe, sangasinthe ma standards munthu Mulungu chifukwatu cha ulesi wa munthu ndi wakazi wake, iwo adasankha kuti aziwononga mpingo ndiye basi Mulungu a titsata inu ifenso mpingowu tiusintha ma standards ake akhale a inuyo ojomba jombanu ayi Mulungu ma standards ake akadali chikhalire ndipo adzapereka madalitso kwa wanthu amene amawaona pa network ndi kumtsatapo zinthu zake basi ndi mmene Mulungu amachitira so chimene akuchita atumwi amva dandaulo la Ahelene amene atayidwa. Palibe ntchito za chitumikiro chakuthupi pakati pa Ahelene. Ndi pamene atumwi aja aonera kuti, a, tayiona ntchitoyi, tinaionera kumbali, njofunika. Akuti, Sankhani amuna 7 atumikire pa ntchito ya lilifi. Ndi pamenetu ankasankhidwatu Stefano ndi anzaketu ku ntchito ya lilifi, kutumikira wanthu. m'mavuto a tsiku ndi tsiku, ku zinthu zimene zili zosowa direct zosowa za- ngati mmene tabweramo timayenera kuti tiziti ngati mpingo amene akudziwa kuti wiki ino sadya asatuluke muno ndiye kuti ku vestileku kukhale kuti kuli bread ku vestile kukhale kuti kuli tirigu kukhale kuti kuli matumba aufa akamachoka muno anthu ameneyo atenge tirigu atenge matumba aufa ndi mmene zinkenera kukhalira osati hand to mouth ifo ya umphawi ayi koma ndi mmene zinkenera kukhalira ndiye ndikuuza ndi mmene zinkenera kukhalira zili ndi ife kumapitiriza timachitazi kapena kusintha zinthu basi ndikuuzeni ntchito imene ankagwira stefano ndi anzake mpaka natumwi posankha kuti Osankhidwawo akhale a mbiri yabwino ndi odzala ndi Mzimu Woyera, kuti aziopa zinthu zimene nzoyenera kupita koyenera kupita, aziziopa, zizipita zonse bwino bwino, zizikafika koyenera kukafikako, zisamachotsedwe ndi nzeru zina zapadera, mpakana ziwafikire oyenera kuwafikira. Ifetu ngati dziko. M'Malawi munotu muli anthu anzeru adalemba tumapulopozal ndipo chuma chidabwera kuchokera maiko ena koma kuti chikampeze weniweni oyenera kumfikirayo koma pakatipa apa wo tinayamba tapita ku Mangochi tikayambe taphunzira kachitidwe kake kugulagula mafoni wo kugulira tumagalimoto ah, tsono mwati chigalimoto chonsechi mnagula kuti mkakonzekere kukapatsa mwana wamasiye chakuti umo sizikumpeza ovutikayo zotsala zapang'ono okuti sinakamba okuti anakamba ophunzirira kachitidwe kake kuti kodi kugawa kwake tikagawa chotani tsono ku Mangochi tipita bwanji pofuna kugula chigalimoto choti tikweremo tsopano mene kuti kathe masiku 5 tsono kufuna kukadya somba pa lodge 5 days maalawansi kumamanga manyumba wanthu pamwamba pa munthu opanda malaya kumsana koma proposal idalembedwa pali dzina la ameneyo opanda malayayo penatu mchifake zinthu zimativuta chifukwa mulungu amaona zonsezi Mm. koma ine ndikuyankhula ndi anthu amene tsiku lina akhoza kudzabweretsa kusintha pakati pa wanthu amene tikhoza kuchita chilungamo amen ndipo muone zimatikanika even pa zinthu zing'ono kang'onong'ono tizionetu pa zinthu zing'onong'ono taphikani mugawire wanthuwa koma kuti ziperekedwe zaphikidwazo, koma kuti alandiredi ophikiridwawo, koma kuwakhapa powagawira, koma kuwapatsa chifupa kuti tsono zi- zikatsala muti zipite kuti adye ndani ndiye mulungu amati ndinakuyesani pa zazing'ono ndakuonani kuti ndinu adyera singakupatseni zikuzikulu mudzapha wanthu ndiye atumwi akuti Wosankhidwawo akhale a mbiri yabwino ndi odzala ndi Mzimu, ntchito ya Mzimu Woyera, nuchititsa anthu kuti akhoze kukwanitsa kupereka masevesi kwa anthu ena moyenera. Mwayiona ntchito ya Mzimu Woyera ndi yayikulu kwambiri. Mzimu Woyera adachita zinthu zikuzikulu kwambiri. Osati kwangoyankhula malilime, muli ntchito ya Mzimu Woyera nkuti anthu aziyankhula malilime, anthu azidabwa aziti kodi misala imeneyi nchiyani? Ayi. It's more than that. It's more than that. pali zikuluzikulu zokhudza Mzimu Woyera zimene Mzimu Woyera achita. Funso nkuti, kodi mutakhala inu lero akupatseni 20 miliyoniyi tapita nayoni mukagawire anthu? Kusankha makomiti atatu tikayamba takumana tayamba taona kuti timpatseyo ndani owapatsawo kuyamba kuwalalatira kaye.

ayi ayi mzimu woyera adabwera ndi smart services ndipo ifeyo mulungu akuzipitiriza

koma tina anthu timalephera kwa- kuwatumikira pa zazing'ono ndithu sikuti koma munthu kusanduka wa moyo chifukwa yongoti wakusi ine mati ah, simangoti vuta pankafunika tizisamalirana anthufe eh, pankafunika tizisamalirana kukhulupirana anthufe ndikukuwuzani pankafunika tizisamalirana anthufe ndipo mulungu atichitire chifundo kulephera timalepheraku si zinthu ayi mawu a mulungu adakula kupatulako ulaliki wa atumwi koma chokhacho chongonena kuti panali ena amene amafika ku anthu ndi mavuto yawo kumufikira munthu pakhomo pake ndikudziwa zimene amadutsamo mawu a mulungu adakula chikuza mawu a mulungu siku ukuwa kokha kokha ayi kulalikira 3 hours tili ndi anthu aja oti akati athandiza munthu nkuti amulalikira 4 hours munthu mpaka na mvuli mupeze pomwepo iwo akadalalikira ande kuti iwo agwira ntchito pamenepo akati athandiza munthu nkuti ulangiza chambiri ulangiza Ine ndimalangiza anthu, ine ndimalangiza ana anzanga, kukhuluma nkulangiza mpakamwa, m'malo mompezera ntchito mwana wa mzanu. Mankhalira ulangiza mpakamwa basi. Yesu adanena miyambi ya mafanizo ambirimbiri, ndipo tsiku lina adanena kuti, kodi adzatani munthu pamene akuwuzani kuti ndilibe chakudya, inu nkunena kuti, pita ukhale bwino, Ambuye akuthandize. kodi adzakhuta otere koma mulungu akuti sadzakhuta otere koma inu mtapireni ufa ameni ndi chimene tuyankhula so omana ndi aulesi amene amafuna aoneka auzimu kwambiri zovuta ndoyankhula inetu amene amaganiza ngati kuthandiza wanthu nthawi iliyonse chilichonse kuchionera mu uzimu chilichonse kuchionera mu uzimu tsiku lina nthawi ina aka- atamwalira amayi anga ang'ono ndinkakhala ku area 23 ndi amayi anga ang'ono ndiye ndajomba ku fellowship two weeks chifukwa ndapita kumudzi ukaika maliro nditabwera ndapita ku fellowship kwathu andiona atsogoleri akulu oyang'anira fellowship munali kuti m'bale ine kuti ndali kumudzi amayi anga ang'ono adamwalira sabata yachiwiri ndili kumudzi Akuti alekeni akufa ayikana okha okha akufa ngati muli 50 kwacha tandigawiraniko akumauza ine 20 20 years ago 22 years ago 50 kwacha idali ndalama zambiri kumakapempha ine ndikuchokera kumaliro ati ndileke akufa ayikana akufa okha okha unena unena amayi angawo ati ayikana okha okha ati ati iwo ngopemphera kwambiri ngauzimu chichonse amachionera mu uzimu tezinena zona nchifaka anthu amati amatidabwa nchifaka ama anthu amati i osalowa gulu limeneli usokonezeka mutu anthu ake saganiza bwino pochita zinthu ngati sitisamalira wanthu kuthupi taononga gawo lina limene limachititsa mawu a mulungu kukula mawu a mulungu sakula nulaliko okhaokha ayi ameni mawu a mulungu sakula nulaliko okhaokha ayi nchifake kukula kwa mpingo sikuchitika ndi munthu mmodzi ayi ntchito iliyonse imene mumachitira ena amu mpingo muno anthu amene mpemphera nawo limodzi kuwaona monga mwakusowa kwawo mmagawo osiyanasiyana mmanyumbamo muli kukuza mpingo uno foma mu- mpingo sukula ndi chinthu chimodzi ayi koma mukhoza kuona kuti what we live is the opposite to this chimene amadziwa anthu chokhudza mpingo ndiko kuzunzana kwakachetechete kuyimba limodzi ngati zedi pamaso kudyera limodzi mgonero ngati zoona kuseli nkumateketana ngati chiswe koma kuzunzana koma kuzunzana koma kupeputsana koma kuthirana madzi koma kunyozana koma kuonongerana mbiri koma kukhazikana tsonga koma kudelerana koma kuona wina kuti sadalape koma kuona wina ngati akadali ochimwabe basi ndi zimene anthu amatidziwa nazo koma sitinenera kukhala choncho a mulungu adalakhula verse 7 chifukwa cha ntchito za lilifi zochokera ku mpingo woyamba pankafunika ife kupemphera kwathu tisabwerere mbuyo kuti tsiku lina tidzaone kanthu kogwirika mm? tsiku lina ndinkayankhula ndi a session ine kuti kusukuluku pamene tikupita kutsogolo ngati nkutheka tiyambe at least ma bursary aja sukulu yathu yomwe kuona anthu ovutikiratu amene sangakhale ndi access ya private school kuti nkulipirira, mwana awiri atatu awiri atatu ayambe kubwera koma pa bursary ku- nda- tiziwalipirira ndife eni ake sukuluyi popeza tili nayo Ku- kuyesa konseko kuti kodi tikhoza kubwezeretsa mpingo kuti ukhale ngati woyamba uja ha Eh, tikhoza kukwanitsa kuti mpingo ukhale ngati woyamba uja tingathe zimenezi ife ngati sititero ndithudi ndithu tikukonza chinthu china chosiyana and mwina mulungu akayang'ana amati "Ah, ichi chinchiyani ife memo tavalavala maunifolomu koma mulungu osa- osauona mpingo pa network Fa- mulungu amaudziwa mpingo pa network zili ngati ochonga mayeso amadziwa zimene muyenera kulemba kaya mwalemba zanu kaya mwadzadza mapeji 12 alibe nazo ntchito ochonga iye amakachonga chilungamo cha zimene amadziwa kuti ziyenera kulembedwa ndizi chifukwa anthu amalemba zambirimbiri amati ndeso ochonga akamvere chisoni Poti ndadzadza mapeji 5 nkulemba akandimvera chisoni ochonga ayi amakakupatsa 2 yacholembera basi yacholembera ujeni 2 kuti mwina unga- unga- ungamayesa ngati kuti ngochimwa iye koma sudachite chilungamo so zikhoza kutheka kuti ife ndi mpingo ngati mmene timaonekeramo kumadziwika ndi zinthu zina koma chilungamo palibe kodi ma activity amene timakhala nawo atsiku wa nthawinthawiwa akukwanira pokhala mpingo woyamba ndi kuti aliyense ayenera kukhala ndi conscious imeneyi aliyense aziti tsitsitsi kodi nku- basi kodi nkuti mudzaona tsiku lina ah, pang'ono ndi pang'ono tizibwezeretsa ku mpingo woyamba uja kusalana kumaona ngati wina alibe ali, uh, siofunika kumaona ngati ena ndi a grade 2 ya wanthu mu mpingo ziulula mmene tidauonongera mpingo chifukwa mpingo woyamba anthu sankayikana mmageredi kuti awa nga geredi 2 awa ali pa geredi 3 awa ngosafunika ngati awa kudalibe lero timangoyankhula pakamwa kuti ndife ofanana koma pamachitidwe a zinthu zimaoneka tikamatuluka panjapo opatsana nawo moni ngosankhika otukhoza yankhula nawo zodziwika ngosankhika wena sangapite kwa abusa abwezedwa hmm? hmm. abweze kuti uonekere iwe mungakabere abusa munthu umaoneka ngati akaba kungomuona kungomuweruza kungosagiredi koma mpingo woyamba sudali otero ayi ndipo nzotheka kubwereranso ku mpingo woyamba akuti ndipo chiwerengero cha akuphunzira chida- chidachuluka ku yerusalemu nanga akutchuliranji ku yerusalemu akutchula ku yerusalemu kuti chifukwa ngati kuli resistance ya conversion kuti munthu atembenuke mtima ku Is- ku israel ku yerusalemu kuli number 1 pa nkhani ya resistance inu yonse mungati mupite ku israeli lero mukalalikira mziti haleluya haleluya mbirimbiri uja mmachita kuno uja chambiri haleluya kaulaliki kang'onong'ono haleluya 47 simungakwane ku israel akaku- aka- akakuyankhani ndani anthu ake they are so conservative ndipo sizophweka kulalikira yesu ku israel ngati mmene angaphwekere kunoko ku africa chifukwa ndi wanthu amene zinthu zidali m'manja mwawo koma sadazitani sadazilandire paja zimaphweka kulinazo pomwepo ndipo yesu sadawawuza kuti yerusalemu yerusalemu ukadadziwa nthawi imene mulungu adabwera kudzakupulumutsa ukadatsekula mtima wako koma sudadziwe za mulungu kuli resistance osati yamasewera ndipo chikhristu ndi chovutika kuopsa ku israeli ndipo chikhristu nchapang'ono kwambiri ndipo kuti ndingakhoze kungopita pa msika basi wayamba kuomba m'manja kenaka kuyitanitsa wanthu landira yesu manja ali mmwamba ku yerusalemu sizophweka koma akuti chifukwa cha ntchito za relief moyo wa reach out and touch kufikira wena ndi zovuta zawo kenaka nkwauza kuti yesu ndi wabwino anthu ambiri ku yerusalemu adatembenuka mtima amen eh. tili ndi anthu aja amene sangatembenuke mtima chifukwa timalira polalikira Mm-mm. takumvera ni chisoni chifukwa ti polalikira mumalira ndi chimodzimodzi mmanyumbamo tili ndi ana aja oti simungakonze kwasintha chifukwa cha mawu chabe chifukwa kuti mwana ngovuta ndi silimbana naye ndi mawu ena ine ndimalangiza kuti mwana akavuta zedi lekani kuyankhula naye mkondeni msandutseni bwenzi lanu mziyenda naye muzimuwuza kuti kuchititsa manyazi kwakoko kuonekere pamodzi ndi ine azitiona wanthu kuti ndimakhala ndi munthu wochititsa manyazi akhale mbwenzi lanu akhale mzanu akhale m'bale wanu kapita nayeni kulikonse kayenda nayeni ngati mwayi nkupezeka ingonkondani kaziauzani wanthu kuti mwana wanga ndi uyu ngakhale aoneke ngati chirombo ngakhale aoneke ngati manda yorola osadalambule dambule sodachite palibe kanthu ngwanu auzeni wanthu yenda nayeni khalani limodzi olo anthu anene kuti kodi hule lija moti munthu kumayenda ndi hule lija kuti "Ah, dna ndi yanga magazi ndi yanga ine ndizichita manyazi ndiye nkumakhala tsiku lina ndi muja amadzati ah, koma enough is enough ndachititsa mokwanira manyazi makolo chifukwa si onse amene mudzawatembenuza ife tino muziwayankhula kokhakokhayi koma ntchito za manja kuchita zinthu zooneka kukhudza mtima ndi kukhudza miyoyo kukhoza kusintha zinthu zambiri ifike ku yerusalemu anthu ambiri adalandira yesu wosati chifukwa cha ulaliki wa paulo koma ulalikiwo unkayendera limodzi ndi kukhudza miyoyo popeza anthu amene adali ndi magapu amalandira kuyankha kwa mavuto amene ali nkudutsamo so musaganize kuti umphawi ndi chinthu chabwino umphawi umatipatsa ma limitations onsewa kuti kundu umphawi umatichititsa tizilephera tikamatuluka mu tu muno ine ndimakumana nawo ena anyamata tabwerani abusa taimani fees ine ku technical fees yakuti kumamuuza kuti mwana iwe undionere inemu olo nditati mpite ku vestry ko nkanene kuti fees yaku technical fees yaku poly fees yakuti morizoni ukuonera ku vestry kumene ukuonera kukhoza kutuluka yaku poly fees mwana iwe angukhala ulipo ndi akukupempherera kumene ndikudziwa ndithu kuti ayi bodza sikuti nkupemphera kokhala ufuna uyu ayi ndiye wina amankuoneratu m'maso kuti ufuna nditani amandziwiratu awa nsauze kuti fees koma ndingoti mundipempherere ndiye amati "Ah, ndimangofuna kuti mundipempherere udziwa ndithu sikuti afuna kumpempherera afuna fees kusowa so umphawi si chinthu chabwino ayi potsiriza kuti ndipo khamu lalikulu la ansembe linamvera chikhulupiriro tsono nkuuzeni anthu ali m'makategori ndakuuzani kuti ku yerusalemu kuti numlalikire kuti landirani yesu ndi munthuyo ndalandiradi yesu si ntchito yophweka ngati imene ingaphwekere kuno kwa afirika ayi aa si ntchito yophweka chifukwa cha yesu adabadwira kwa iwowo ndipo sadamulandire ndipo zazikulu zimene mumaziona mwa yesu iwo sazidziwa ndipo amavuta kuti alandire yesu ndipo anthu ake ngokanika osatitu chaka chatha angakhale nduyankhula muno simungangoti chitsitsimutso ife ujene uh, ahwayo ndipita ndikupita kukachita chitsitsimutso kujene ku ku Tel Aviv basi nyamukani tiye na praise team basi tipite ku Yerusalemu tikachite chitsitsimutso basi tikangoona anthu alukweza manja sizophweka ayi ayi koma akuti utumiki wa Stefano anthu ambiri aku Yerusalemu adalandira Yesu koma chotsirizira bomba lalikulu akuti asembe kunena azibusa anthu ake amene amasunga chilamulo eh, otsogolera kachisi ku yerusalemu A- a- anthu ake ndi aja mumamva kuti ama samavala mkanjo umodzi ayi ayi samavala mkanjo umodzi ayi komanso zingwe zomanga ndi mkanjo sichimakhala chingwe chimodzi ayi komansotu ndi anthu aja amene ankamangirira m- miyendomu malamulo kumangirira dzigwinjiri mmene mumu ndiye dzidzilira akamayenda dzidzilira akamayenda dzidzilira ndi kuti dzikamalira zidzakumbutsa chi akamayenda chikamati gwinjiri ndi kuti uzilemekeza atate wako ndi amayi ako jingwiri u- usapembedze milungu ina koma ine ndekha jingwiri zidzakumbutsa chikati gwinjiri uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika Ah, gwinjiri kwa salu yendako ndi kuti moyo wa malamulo okhaokha malamulo okhaokha tsopano adaphatikiza ena nakwana 604 malamulo ndiye inu mwangobwera mchachidule chongoti yesu ndi ambuye ndi mpulumutsi wa miyoyo ya anthu perekani moyo wanu kwa yesu ayi zosatheka wambawamba koma akuti chifukwa cha utumiki uwu asembe ku yerusalemu adafika pogonja ambiri a iwowo nalandira yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu mulungu atikomere mtima kuti tidziwe ntchito yoti tichite tisamadzimve kuti tidafika tisamadzimve kuti mpingo wathu uli bwino tisamaganize ngati chikhirisitu chimene tikuchita lero ndiye kuti chafika pamene mulungu ankafuna tiyeni titsekulebe maso ndi kuona madera olephera ndipo mulungu ndi wabwino adzabwera kutithandiza kuti tikwaniritse ntchito yake amen nthawi ino ndifunse amene aulemba mayeso a standard 8 muyimirire ngati mulipo bwerani kutsogolo inu mukhala point of contact lero mpingo tiyimirira tipempherera tipemphere tonse kupempherera wonse amene akulemba mayeso uh, ama mpingo muno komanso uh, anzathu a online church amene timasonkhana nawo pamodzi kuchokera pa, pa line muima apa inu mukhala point of contact kunena wonse amene akulemba mayeso a 8 tiwapempherera kudzera mwa awa awa akupita ku Stella Maris iyo ndiye tiyeni tonse tiimirire kuti tipempherere olemba mayeso Tiziwatchula mayina, ena ali m'makomo mwathu umu, ena ali m'maboma ena, ena ali ku maboarding. Tiwapempherere onsewo kuti Mulungu awachitire chifundo ndipo adzaperekere umboni. 2 minutes. Tiyeni tipemphere olemba mayeso Standard 8. Okoma mtima ndi okhulupirika ndinu Mulungu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Tifuna kukuyamikani chifukwa cha wana wathu amene ayambe kulemba mayeso uh, a standard 8 lero tili kuwayikiza pamaso panu konse kumene ali, ana a mu mpingo muno, amene makolo awo pamodzi ndi iwowo ndizo ziwalo za mpingo uno, chisomo chiwagwere, kukoma mtima kwanu kuwachitikire, chifundo chanu chiwafikire, muwapambanitse, kulephera kwawo kubisike, inu mukhale m'busa wawo, mukhale mulungu wawo, mukhale chiyembekezo chawo, ambuye wathu, ndi Mulungu wathu, Inu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo zinthu zonse ndi zanu, tili kuima pamaso panu mogonja ndi modzichepetsa, kulozetsa miyoyo yathu kwa Inu, Mulungu wosatheka bwanji, amene ndinu chiyembekezo chathu ndi populumukirapo pathu. Tikuyankhulira dalitso pa wonse amene ali kulemba mayeso a standard 8 ena ndi mabwenzi athu amene ali pa line kuchokera maiko osiyanasiyana amene timasonkhana nawo pamodzi kuchokera ku Facebook ministry komweko ambuye tikupempherera wana wawo ndi adzukulu wawo chisomo kuti pamene ali kulemba mayeso a standard 8 kuyambira lero kukoma mtima kwanu kuwagwere akakumbukire zonse zimene adaphunzira ndi kuti aone chisomo cha thanzi labwino ndi kuti aone kukonderedwa ku zinthu zolephereka kulani ambuye ife tichepe pasi pa dzanja lanu la mphamvu ambuye wathu ndi mpulumutsi wathu mu dzina la yesu khristu amen tikhale ambuye akudalitseni tikufunirani zabwino zonse osakalemba ndi mantha mayeso amafunika abwere kumene kuti mulembe ngati sabwera mayeso simungakhoze simungasinthe kalasi n'chake mayeso ndi abwino osaopa ayi uh, kukalemba osafulumira a MANEB amayika maansala yolakwa kutsogolo kuti wopupuluma achonge amenewo ku- akumbukulako Inu kachiteni chilungamo poyang'ana zimene mudaphunzira zifanane ndi zimene zalembedwa. Osathamanga. Amalemba ngati yokhoza, ansala mmayeso a multiple choice. Yokhoza yeniyeni imakhala pa nambala 2 kapena pa 3, pa C kapena pa B. Pa A n'kukaika yokhoza pang'ono, aludze kuti yokhoza ndi C. Ndiye osangoti, oh, iyi ioneka ngati ijayi, ukanzindikira olakwa zonse. Tsono Ambuye akuthandizeni pamene mukalemba mayeso. Thank you so much for liking, subscribing.